Sracfhéachaint tapaidh ar na foirne sula dtosnóimid na Piarsaigh ar dtúis. Bhuel, scéal mór, níl Niall Daly ag imirt ansan, David Murray, fear idirchontae eile, istigh ina áit. Tá na Dalys go láidir ann, Conor, an lánchúlaí ansan. Agus i measc na dtosaithe, Declan Kenny ar an ndaichead slat, cúig phointe aige siúd, an té is mó scór, agus tá Paul Carey thar n-ais arís ansan mar lántosaí. Naomh Bríd, Is é an duine a thosaigh cluiche ceannais na hÉireann i mbliana ag dul chun páirce, Brian Stack a fuair ainmniúchán do ghradam All Star, Eddie Nolan is Cunnane i lár na páirce agus níl Ben O'Carroll ag tosnú ach tá a dhritheár Charlie, atá ocht mbliana déag, ag tosnú sa chluiche craoibhe don gcéad uair riamh. Ronan Daly, Anois sin an-cheann isteach mar a bhfuil ábhar spáis agus tá seans ar chúl anso ag David Murray, thar éinne eile, an pointe cláraithe aige. Le chéile Daly arís agus ceann eile laistigh anseo do Ruairí Fallon. Carey déanamh ar fheabhas ar fad, an ngeobhaidh siad an báide den turas so. Ní gheobhaidh blocáil den scoth ansan ag Ruairí Smith ach a bhuachaill tá siad oscailte ansan istigh. Tá agus tá siad ag cothú na hoscailtí sin agus an rith agus címid isteach an chaid seo. An bhlocáil ansan. Agus bhogadar an chaid sin. Chonaiceamar ansan Carey ag buachtaint na caide sin, an oscailt. Bhí an ceart aige tabhairt fé é fhéin ach Ruairí Smith ansan agus é. Fachta thar n-ais anso anois ag fear a' chúinne, sin é Eoin Colleran. An chuma ar seo go bhfuil ciotóig mhaith aige. B'fhéidir go bhfeicfimist anso é! Go hálainn ar fad, mhuis! Sea, ard imirt. Conor Daly i gcás idir dhá chomhairle Robbie Dolan ag dul isteach cruaigh agus an briseadh fachta ag Cunningham isteach anso anois agus Naomh Bríd agus tá Brian Stack níos sia siar anso agus tá pointe ana dheas fachta ansan ag Ciarán Sugrue. Sea, bhí sé deacair dóibh ach dheineadar a bheart, na pasanna tapaidh sin. Bhí Ciarán Sugrue thiar i ndeire nuair a fuair sé an chaid sin ansan agus lena dheasóg ní raibh aon bhrú air, Pointe breá cliste ansan do Naomh Bríd. i gceist na Piarsaigh agus arís faighte ag Colleran. agus an-thógtha leis an bpasáil atá ag na tosaigh aiges na Piarsaigh. Agus cad déarfá leis sin mar iarracht ag Conor Daly? Sea, iad ag imirt ar fheabhas ar fad agus an pasáil sin ó Colleran arís trasna ansan go dtí Daly, sin scór le dealramh. Stack, an modh díreach. Eddie Nolan gafa isteach i mbéal an bháide, briste anuas agus an briseadh tógtha anseo. Sugrue ar an tarna hiarracht siar anseo agus John Cunningham, bheadh sé seo tábhachtach mar scór agus tá an bheart déanta ag mac an bhainisteora. Sea, déanta go maith ansan ag John Cunningham, an pointe sin de dhíth ar Naomh Bríd. Pasáil mhaith ansan acu, an oscailt ansan ag Cunningham lena dheasóg. Tá ag éirí go breá leis na Piarsaigh. Tá siad chun tosaigh, sé phointe acu san, trí cinn aige Naomh Bríd agus anailís le teacht i ndiaidh na bhfógraí san uilig. An deargreimh seo chun scaoileadh fé hand. Luas iontach aige siúd á shocrú fhéinig agus tá ana-phointe aige Conor Hand. Bhuel, tá sé tar éis a bheith an-chiúin sa chluiche go dtí seo ach nuair a bhíonn oscailt an uair sin aige, sea, foireann difriúil, Naomh Bríd sa dara leath ansan, lena chiotóg ansan, Conor Hand. Ard-imreoir, ana-phointe agus, bhuel, níl siad ach pointe taobh thiar anois. An-ard ar fad, ocht gcinn as naoi gcinn ina leath san aiges na Piarsaigh. Seo ceann eile acu agus é caillte arís. Tógtha ansan ag Brian Stack agus láithreach tá luas sa ghluaiseacht san anois. Isteach anso go dtí Paul McGrath. Cé a thabharfaidh fé McGrath gaibhte laistigh? Seans ar chúl agus é sábháilte go díreach ag Whelan ach tá sé faighte aige Sugrue anseo agus tá baol ansan Bobby Nugent! An pointe faighte aige Bobby, dhá phointe anois ann. Sé an tríú pointe inniu, dhá cheann ó na ciceanna saor agus an. Eddie Nolan. Reathaí teacht ón dtaobh amuigh agus sin é Paul McGrath agus an ceann san lena chiotóig go hard agus go cruinn aige Paul McGrath. Sea, ní hé is mó a gheibheann scóranna, déanann sé scata imirt don gcaid go maith chun pasanna a thabhairt ach uillinneacha an-mhaith a thógaint ansan aige Naomh Bríd, Paul. Paul Carey agus Eddie Nolan taobh leis David Murray, peil ag preabadh agus faighte anso aige Niall Carty, an seanfhondúir agus b'fhéidir an cinneadh stuama an pointe tógtha. Isteach i lár slí anseo. Beidh misneach ag teastáil ó dhuine éigin. Seán Canning, caite amach. Tá misneach anseo aige Declan Kenny! Á a bhuachaill, sárchic é sin, a gharsúin! Cad é mar teacht thar n-ais agus an méid pasáil a bhí ar siúl acu. Ar dtúis bhí orthu an chaid a bhuachtaint thar n-ais. Dheineadar é sin, bhí orthu ansan í a phasáil tapaidh suas an gort agus bhí orthu scór a fháil, gach aon cheann acu. Ag deireadh an seasca neomat tá siad críochnaithe cothrom ar deich bpointe an taobh, Na Piarsaigh agus Naomh Bríd. Agus an bhfuil malartú seilbhe ag teacht? Níl, faighte aige Carey. Á! Sin scór don. Ón dtaobh eile den bpáirc, Shane Cunnane a bhainfidh an pháirc chun tosaigh acu. Idir an dá linn, Conor Hand. Anois mar sin, chífimid an bhfuil deasóg aige, a Thomáis? M'anam ach go bhfuil! Tá, is é. Agus tá sí aige go slachtmhar chomh maith agus bhí Cunnane ansan ag déanamh a oibre, fé mar a bhíonn acu i gcónaí. Tá an pheil buaite aige. Gabháil isteach fan na líne agus ó! Tá an báireoir ábhar codlatach. Cad a bhí ar siúl ansan aige Naomh Bríd? Bhuel, bhí meascán éigin, ní thuigeadar a chéile ansan. Na Piarsaigh chun tosaigh, 13 phointe acu siúd, aon cheann déag aige Naomh Bríd. Kenny. Cuimhneofar go ceann i bhfad ar an bpointe déanach a scóráil sé. Tá na cosa ansan aige Paul McGrath. Bhfuil sé tugtha laistigh den gcuaille? Sárscór. Bhuel, sin pointe anois a bheadh an-chinniúnach ar fad. Tá sé tar éis na Piarsaigh a dh'fháil trí phointe chun cinn. Cad é croí atá ag na Piarsaigh anso? Ní. Cé a bheidh muiníneach go leor tabhairt. Á! Déanta go hálainn ar fad aige Fallon ach. Iad duine chun doras a iamh. Brian Stack an laoch idirchontae in am an ghátair. An t-aicsean déanta aige. An t-aicsean déanta aige. Cuma thraochta ag teacht ar na Piarsaigh anso. Ní raibh Carey ábalta Stack a leanúint ansan agus bhí sé cliste an chic a thógaint an aimsíocht. Bhí sé sin aige. 40 soicind an ceann san seolta isteach agus tá sé fachta istigh aige McGreal. Anois mar sin, a leithéad de bhlocáil! Déanta aige Naomh Bríd agus tá seans. Bhfuil calaois ansan. Tá arsa an réiteoir ach is isteach a bheidh an chic saor agus tá siad ag preabarnaigh in airde le háthas ansan Adam McGreal. Bhí a sheans aige ach ar a laghad tá cic saor acu. Deirtear é chun a cheart a thabhairt do na fir ionaid McGreal an babhta san. Dheineadar ard-thaicleáil. Bhí na cosa acu chomh maith. chun an taicleáil sin a dhéanamh agus. Declan Kenny, Fair é sin, n'fheadar ab é Trundle a dhein an bhlocáil sin. sé. Ach tá seans aige Kenny ar é a bhuachtaint. An fhoireann atá ar cheathrar déag, tá Declan Kenny, a fuair pointe iontach ag deireadh an uair a chloig, An é a scórálfaidh an pointe deireanach agus an ceann a chinnteoidh an bua? Agus go deimhin féin tá an fhliúit séidte aige Paddy Neilan anso agus tá bob buailte ag na Piarsaigh fé stiúir Frank Canning ar churaí na bliana seo caite. Naomh Bríd, agus bhí gaiscígh ar fuaid na páirce acu agus chaitheadar dul doimhin go maith sa phainéal chun an bhó a chur thar abhainn anseo tráthnóna agus sé seo an buachaill, a Thomáis. Sea, sé seo atá pioctha agam do laoch an chluiche, sár-imirt ar fad nuair a bhí scóranna ag teastáil uathu. Cé go raibh chiceanna saor a bheith aige, thóg sé go slachtmhar iad, bhí sé ar leathchois cuid is mó den uair ach is dócha an rud is mó, le na Piarsaigh inniu ná croí. Bhí croí dochloíte ar fad acu. Bhí cuma go rabhadar imithe sa dara leath ach tháingadar thar n-ais agus dheineadar an-imirt ar fad. Bhuel thá baiste mór fachta aige seo agus seo inniu ach go h-áirithe. Anthony Cunningham, níl sé ró shásta leis féin i láthair na huaire. Comhghairdeas déanta aige le laoch na himeartha, Hodson Bay Hotel Group, TG4, Paul Carey ansan. Bhí Ronan Daly go hiontach ar fad. Ansan, sa chéad leath go háirithe, cuireadh an deartháir den bpáirc ar chárta dubh, Conor, ach mar chomhrac bhí sé go diail ar fad agus tá siad sa chluiche leathcheannais. Deireadh déanta ag Naomh Bríd, an cluiche ceathrú ceannais seo buaite, más ar éigean féin aige, aige sna Piarsaigh, 0, 15 acu siúd, 0, 13 ag Naomh Bríd.